Bos saludo totu, mannos e minores, de vicinu e de lontanu. Istasero puru in custu abboiu, amigos caros, lezimus ottavas de varios poetas cantadas in totu sos parcos de Sardigna. Che nd'apo meda ancora, nd'aio lezidu paghissimas, nde faghimus un'ateru abboiu, custu abboiu de istasero Comintzamus a lezer carchi otava. Custu est Pitano Morette nende a Contine Gavino, a Gavinu Contene. Si mi naras chi so rassu mi cuntento, ne mi nd'offendo si nde coglionas. Signu de cosas bonas mi alimento, tue ses lanzu e che chiterra sonas. Cun su fìsicu meu rapresento su sìmbulu 'e sas sete annadas bonas. Tue lanzu in petorras e in palas rapresentas sas sete annadas malas. Ed ecco ite li neit Gavinu, rispondeit Gavinu, Pitanu, prite mi naras chi so lanzu? Mira chi in cue non tenes rejone. Ca s'ozu chi jut'eo in su carcanzu no lu jughes in tota sa persone, sena contare su 'e su tripanzu chi no lu trazat mancu unu fagone, ca si s'ozu 'e Gavinu s'iscazat totu Tresnuraghes ti che trazat. E inoghe passamus a un'àteru, Andrea Ninniri, Andria Ninniri, pro sas fèminas chin sos bestires curtzos. Ninniri puru lu faghimus in su tempus benidore, unu grande poeta, unu grande poeta e una grande 'oghe, forsis fit fra sa 'e Ninniri, Cubeddu e Sògiu sas pius bellas boghes. de su panorama poeticu improvisadu in Sardigna. Quindi Andria Ninniri pro sas feminas chin sos bestiris curtzos, quindi bi fin dae meda eh, custos bestiris curtzos. In su tempus antigu su poeta giamaiat sa femina divina. Pro idere una punta 'e iscarpina formaiat un'opera cumpleta. Oe cun duos palmos de teletta si estit totacanta una femina, e oe de su chelu sacru e santu cando s'inchinat s'idet totucantu. Inoghe che nd'at una puru ottava, cantada sempre pro sos bistires curtzos dae Antoni Cubeddu. E Cubeddu neit, Sa femina che oe de oe paren bancas pro chi at apetitu aparitzadas, m'ammento chi in sas epocas passadas pro 'ider bratzos petorras o ancas isco chi bi cherian impignadas binzas, dinaris, palatos e tancas. o siat tempus bonu o tempus malu, mustrana totu e totu de regalu. Adesso andamus unu a tziu Barore Sassu, Barore Sassu chin Ninniri, fin cantende a Oliena, Barore Sassu neit a Ninniri, Ninniri ses de mafia pienu, Che i su puddu 'e India sende attattu. Ma si arrivu a ti ponner fattu ti nd'ogo de sa limba e i s'alenu. Tue l'as t'as fraigadu unu palattu ma ti l'as fattu dae inari anzenu. Deo la gherro chin sos animales tue las gherras chin sas cambiales. Quindi comente ides a bortas si punghian bene E Ninniri li rispondeit, Beru chi pòviru est nàschidu Andria, ma si so pòviru non so solu. Tzertas bortas m'agato in oriolu ca sete fizos b'apo in domo mia, ma no bi ando chin d'unu lentolu a suta sas piantas de s'olia. Mandrone vile e sentza carattere a ti piare sos frutos de àtere. Andamus addainanti, tziu Cubeddu aiat in tema s'avaru, cussos chi sun aganzados, chi morin chin sos punzos serrados in sa tumba, cando lu chircades lu est sempre chin sos punzos serrados, finas a cando ispesas non mesuras sos pasteris ti faghen corte e catza, mai t'at a mancare congiunturas de amigos de taula e de tazza, Si finis su inari e biu duras, no as amigos de peruna ratza, tempos bellos amigos bundantes, amigos nudda in tempos incostantes. E li rispondeit Ninniri e rispondet a Cubeddu. Da chi ses suta 'e su cimpressu umbrosu e chi t'enen s'epigrafe a formare, a carattere nieddu e birgonzosu in su marmaru iscrittu an a lassare, inoghe est drommidu unu piugosu chi atteru no at fattu che rattare. ricu 'e tancas, oro, prata e ramine, mortu pro avarìtzia est de su fàmine. Inoghe andamus, Piras e Sotgiu cantende a Belvì aian in tema su dutore e Sotgiu su patziente, e Piras fit su patziente e Sotgiu su dutore. E Sotgiu neit, Su chi tenes ti naro sempre francu, Gai m'an imparadu in cuss'iscola Su dolore 'e su rene e su fiancu Già no est bènnidu una 'orta sola Ti l'apo nadu a papare in biancu E tue papas peta a cassola Già chi dae sa dieta ti allontanas Ca non mi pones mente no bi sanas E Piras rispondeit, Ma como tia cherrer sa risposta e mi la deves dare canta canta? Eris m'as ordinadu una supposta e gei l'apo accetada in paghe santa. In ue m'as nadu l'apo posta e m'est pigada sa frebba a baranta. Como supposta non ne ponzo in cue, si b'at bisonzu ponedila tue. E rispondet torra Sotgiu. Si sa supposta non t'at fatu efetu, forsis no est adata cussa cura, ma tue ses una disaura e a su male non b'istas chietu. Ma tando t'apo postu in su letu e e t'est bastada solu una puntura, mancari cun sa freba fis metzanu e a s'ateru die fis za sanu. Inoghe passamus a Piras chi aiat su tema s'aghianu. Si a durare fit solu unu mese s'amore istadu ja fit un'incantu, ma sos maridos de custu paese giuran fide in s'ispiridu santu, sun chei sos luminos isvedese ch'atzenden in s'iscatola soltantu, ma su luminu meu fogu pigat atzendet totue inue lu frigat. E inoghe rispondet Sotgiu chi si fit su cojuadu, De lumenare luminu nd'as gana, ma ti rispondo essende in bona mutta, S'isposa mia est sa menzus frutta, mi lu narat sa lege cristiana, Tue ti crees buffende in sa funtana, ma ciappas unu puttu de abba brutta, Tue la crees funtana rispettada, ma est unu puttu de abba luada.

A sas frebbas li naran sos frebbos, a sos agos li naran sas agos, sos agos, a sas tancas li naran sos tancos, a sas ancas li naran sos ancos. Piras pro unu chi s'est isposadu antzianu. S'annu passadu, in edade avantzadu, in bidda at isposadu un'individu. Apenas chi est bennidu maridu, chi s'amore de Venus at proadu, s'ateru dia su cumpagnu at nadu, per Deus santu si l'aio ischidu, aia tentu sa fenima in domo dae vint'annos o trint'annos como. Giommaria Pulina fit ploaghesu, Giommaria Pulina. At fatu un'otava. in su pre custu cocoi, unu cocoi, unu tzintzigorru in certos logos li naran, unu cocoi, su contu s'at fatu de una pira chi in s'àrvule 'idiat, totacanta sa die passaiat cun sos ojos fissados a su ratu. Ca sa bona isperàntzia teniat apena a terra de si nd'èssere atatu. Ma poi chi sa pira nd'est falada, l'est ruta a susu e ischitzada l'at. Quindi su sonniu sonu bi l'at fatu. Inoghe fit Antoni Carta de Illorai, cantende in tema teniat sa làgrima e gli altri due sàmbene e suore, quindi fin in tres e bi fit làgrima, sàmbene e suore. E Carta neit, su poeta mannu de Illorai, ca versat sàmbene unu gherrieri, li ponen sas grillandas in sa losa, Poi suerat su picapedreri ca sa pedra est dura ed est nodosa, ma osserva ite faghet un'isposa cando tenet s'isposu presoneri, non chi li mandat su sambene in busta, ma una littera de lagrimas infusta. Bella custa ottava, veramente bella. Sotgiu e Piras in su sessantasette, su mese austu, cantende a Seui aiant in tema Sotgiu il coraggio e Piras sa paura, Sotgiu su corazu e Piras sa paura. Daghi su coragiu lu as bastante cun paga forza faghes valentia, invece cun sa tua pauria Già das a faghes pius minguante, Davide afrontadu at a Golia, chi fit contra isse unu gigante, ca cun sa frunda in manos l'aferrat e su gigante cun coràgiu aterrat. E Piras li rispondet. Davide spaurosu ca est metzanu, sa paura no est mai segunda, proite aiat tentu fortza abunda fit andadu a gherrare manu manu, invetze at postu sa preda in sa frunda e iscuta bi l'at dae lontanu, sa pedra dae lontanu bi l'imbiat, at fatu gai proite lu timiat. Cubeddu a Tucconi, inoghe semus brinchende da unu a s'àteru e sos bolos pindàricos semus fatende inoghe in custas otavas, pro chi non siat fatzile isbagliende custa bos l'aio lèzida già, pensa meda e faedda reguladu, pone mi mente, istùdia cagliadu e impara a cagliare arrejonende. Ca si ti leas tropu presse nende chi su narrer prima no as pensadu, ses sugetu a ruer in impiccios e che la finis nerzende pasticcios. Inoghe invece est tziu Tuccone a Marieddu Masala. E bos l'aio lèzida custa puru. Sa tita mia est sicca che bultiju, non podet dare latte ai cust'ora. Tue ses seddalitu e non ses biju, ne a tempus de suere ses ancora. Pro afferrare su meu cabiju toccat prima sas dentes nd'oghes fora. De duas una, o sas dentes distrues, distruere, o, o t'acunnortas e b'istas chena suere. Quindi idides tziu Tuccone comente imboligaiat bene sas ottavas. E inoghe che nd'at una de Contini a Testone. su bonorvesu, sa rocca bonorvesa fit una rocca, fit tremendu, potentissimu Testoni in poesia. Testoni ses testardu ses testùgine pro chi cherfas chentz'alas bolu isterrere Giughet s'ispada piena 'e ruggine chi non podet ne punghere e ne ferrere. Turlonia at sicu su lagu de Fugine e pro sicare a tie b'at a cherrere. Turlonia b'at ispesu pro su lagu ma pro sicare a tie ispendo pagu. Abbaidade inoghe l'at rispostu meda meda 'ene Testoni, infattis un'otava la connoschent in tota Sardigna, la connoschent totu Testoni est unu lagu 'e fogu ardente chi sicat ogni riu e ogni canale, che l'an iscritu in su continente in s'Istadu Romanu Imperiale. Si as sicu su lagu putzolente, non la sicas sa vena naturale, sa vena de Testoni est unu Po ispendes meda e non la sicas no. Quindi comente 'idides At dadu una bella risposta. Inoghe Remundu Piras a Barore Tuccone. Inoghe Barore Tuccone l'aiat nadu chi l'aiat fatu fuire dae palcu. E a cantu paret custa cosa est sutzessa a beru, ma teniat s'edade 'e otto degh'annos E fit andadu a cantare tziu Tuccone a Villanova Monteleone e tando ca aiant pigadu a custu piseddu de preparadu, fit già una unu donu naturale a deghe annos a cheloghiare a su parcu, non nd'isco ite cheret narrer no, e l'at nadu, e sigomente Remundu Piras bi lu fit rimproverende custa cosa a Remundu e Remundu l'at nadu, bai chi dae su palcu non mi ch'ando, pro timire a Tucconi in poesia, si m'as fatu fuire no isco cando, fit ca tenia degh'annos ebbia, tando fit tando como no est tando, como so su chi so non su chi fia, como annos nde tenzo degheotto dae dae Tucconi fuire non poto, abbaidade sa potenzia ispaventosa 'e Piras chi teniat comente unu poeta pro me no istamus inoghe a fagher sa sa classifica su pius mannu su pius minore ma ch'est in sas chimas. Contine Gavinu est arrivadu in ritardu a cantare a Santu Lenardu sempre a Villanova Monteleone su paese 'e tziu Remundu. Caru populu meu citadinu, sonade sa campana a sonu sardu, est arrivadu Contine Gavinu a festegiare a Santu Lenardu, però lontanu mi fit su caminu e pro cussu arrivadu so a tardu, però su diciu antigu narat gai, menzus bennere a tardu chi non mai. Cubeddu contra De Martis, a De Martis de, a cantu mi risurtat fit de de tziu De Martis fit de de Ossi, o almenu viviat sos urtimos annos a Ossi, cando ti 'antas Menzus de ognunu faghes a modu chi te desirian, pro chi avalorados bene sian sos meritos chi connotos sun, isetta chi a tempus oportunu sa corona sos ateros ti dian. Si ti la desses tue pagu durat su 'entu dae conca ti la furat. ca bi cheriat pigare in palcu una tertza pressona, bi nd'aiat za tres, Contine, Cubeddu e Pirastru, e zustamente custu aiat chiestu su permissu de b'aer poder fagher carchi ottava in palcu, at istadu carchi zovanu, e li neit, Sentz'iras cun lamentu e cun piantu permissu no ti dono in libertade, Inoghe che sa Santa Trinidade, Babbu e Fizu e Ispiritu Santu, cando mai podiat fagher tantu tres personas in d-una maistade? Essende nois tres de Deus unu e Deus unu no che nde faghet bisonzu nessunu. Inoghe bos nde na bos nde lezo como una de Antoni Farina, su babbu 'e Maria Farina, sa grande poetessa sarda. As a èssere su riu de coghinas flumendosa su tirsu o su cedrinu, ma cando a Farina ti avicinas dae riu ja torras a trainu. E as a malaighe su destinu cando dae manu tua ti assassinas, però s'asu nde restes seguru ch'as a bènnere a trainu e siccu puru. A Moretti. Mercantzia de sedas Sebastianu Moretti e Busteanu Moretti, Pittanu, comente benit connotu in sa de Pittanu Moretti, mercantzias de sedas e de pannos nde poto presentare bidda anzena? Si mi movo so chei sa balena chi si movet una 'olta ogni sete annos. Cando si movet, abuluzos mannos, abuluzat su mare, pische e rena, finas a s'atatare su budellu in su mare non calmat su burdellu, inoghe est contine contra Antonandria Cucca chi l'aian premiadu in d'una in d'una gara de su mille e noighentos e bìndighe a Portuturre. Aian dadu su prèmiu a Antonandria Cucca. de Ossi e s'annu poi, custu fit su batòrdighi e e candu at cantau cust'otava fit su bindighi, su batòrdighi l'aiant premiadu, s'annu chi fit initziende sa gherra mundiale, fortzis fit a su comintzu, dae candu Antoni Andria ant coronadu Portu Turre at betadu che a su murru, àteras bortas chi in gala at cantadu l'ant dadu sempre iscòbulos de furru e a sonos de fruscios e tamburru dae su palcu nde l'ana 'etadu, pro culpa 'e sa gioria pagu 'ona, ana dadu a Antoni Andria sa corona. Imaginade comente chi chie bi fin tando fin colossos totu e. Gavinu Contene chi rispondet a unu a unu amigu poeta, Giovanni Pinna si naraiat, de Rebeccu, chi l'aiat mandadu alcuna carchi poesia, E Contine rispondet. Si ti rispondo est pro non ti offender, tant'e mi fagher un'amigu nou. Ma chie t'at pòtidu cumprender de cussu grecu caratere tou? M'as fatu dogni afariu suspender lezende e rilegende usu sou. Tota canta sa die Cun ti che pitzinnu imparende s'ABC. Cantu paret custu no usaiat puntos nen nudda e fit iscriat unu pagu gai. A fortza 'e batagliare appena a custu est sempre a isse chi est iscriende. A fortza 'e batagliare appena appena nd'apo cumpresu unu miseru suntu. Totu fidi che giogos de cadena unu faeddu a s'àteru congiuntu, dae parte in parte sa riga piena chentza intervallu virgola e ne puntu, ma pro m'iscrier gai faghe a mancu e i su pabilu mandami biancu e nde l'at fatu un'àtera otava puru. Si su pabilu in biancu m'imbias restan cun te cussas tuas bideas Nemmancu tinta ne pinna b'impreas e ne fadigan sas puspias mias ne de riposu sas oras mi leas e leggende custas tuas poesias ma pro mi scrier goi mi cunzedo ed est s'ultima 'olta chi l'ispedo dae Rebeccu pro Juanne Pinna sempre Zuanne Pinna custa l'aiat mandada a un'amigu chi che fit in Frantza Dae Rebecu pro Juanne Pinna apo incumandadu Antoni Sale, dae Frantza m'atire una petzinna ca in Sardigna solu vivo male. Mi so sichende che cantu 'e linna ca non tenzo s'amore curiale, Antoni batemila una frantzesa petzinna 'ona e distinta in bellesa, puru. Inoghe fit tziu Cubeddu. Non t'abbizas chi ancora ses, custu lu fit nende a Piras, eh, non t'abbizas chi ancora ses puzoneddu ispilidu a paga ispera, bolu non podes ferrer in s'aera c'a mala pena ti rezes in pes. Si sa vida chi su tempus benner tes a bolare comente una fera, ma como ses de pumas ispilidu, si ti moves che rues dae su nidu. Inoghe bos nde canto, bos nde lezo un'àtera de Cubeddu, est sempre bella custa a l'ascurtare, una bella otava. Lassami in paghe santa reposare e non mi fetas cambiare foglios ca sas chimeras tuas e de coglios non m'aturdin ne faghen ispantare ca ses che i sas undas de su mare chi andan a s'atapare a sos iscoglios poi torran in segus muribundas pro dare logu a sas atteras undas faghimus che semus za finitia bos cherzo saludare, però bos cherio nàrrere un'ùrtima cosighedda chi medas mi l'ant pregontadu, nois li naraimus, almeno sos sos mannos chi apo connotu eo li naraian ottava bacchiddada, ite cheret nàrrere custa ottava bacchiddada? Eo bos lezo custa ottava e poi bos l'ispiego Inoghe fit Barore Testone cantende a Codronzanos, fit za etzu e at initziadu goi, abbaidade sas primas duas rimas, Ancora Ancona tzitade manna e fentomada, zente meda ma pagos cristianos, Gai su matessi est Codronzanos, poetas meda ma musa non b'at. Deo la tenia e mi l'apo arribbada, fina chi apo fatu pilos canos. A chircare oi in Codronzanos musa est a chircare lana in pedde tusa. Ecco, sas primas duas rigas, non b'intrat nudda in Codronzanos. Pro si achiddare s'otava che la diviat za fata, li mancaian duas rimas, cristianos e fontomada, e tando ite at nadu, Ancona, tzitade manna e fontomada, zente meda ma pagos cristianos. Cussa est unu achiddu che at chircadu, chi non b'intraiat nudda, si usat sempre cando su poeta est appena appena in difficoltade, che li ponet duas bodales gai, e eo m'ammento unu tzertu tziu Pedru, vicinu a domo fit unu grande collidore de poesias antigas, medas de cussas chi ap'eu mi las aiat passadas isse, custu tziu Pedru, e mi naraiat Bacchiddata, eo li nei infati, così, ite est custa cosa Ottava Bacchiddata, oi mi naraiat, cando usat duas rimas, una o duas rimas chi non b'intrat nen bessit in cussu ch'est nende, b'est soltantu pro che prenare s'ottava, a su contràriu, per esempiu, de Atteros, sas ottavas, per esempiu tziu Remundu Piras fit famosu a fagher s'ottava piena che ou, comente si narat, senza nde li mancare nudda, no abbazunghiat nudda de in prus. Duncas, amigos caros, bos saludo, a nos bìdere in s'àteru abboju, abbaidade sempre sos libros mios si los cherides comporare, si nd'azis gana, l'agatades in su in su affare meu Youtube sutta agatades comente los comporare, abbaidade sutta chi los agatades. Gràtzias de m'aer fatu cumpanzia, bos ringràtziu a bois chi m'azis ascurtadu e a nos bìdere s'àtera 'orta. Istade bos sanos e cuntentos. A nos bìdere.